tilandireniso ku presentation yathu yokoma imeneyi muli ndi ife ku stream of light tikupitiriza kufunsa tili pa funso namba 2 mafunso amene timakonda kufunsa okhudza mulungu amene timampembedza tili ndi funso namba 2 1 john 5 verse 20 anati no ndipo tidziwa kuti mwana wa mulungu wafika natipasa ife chidziwiso kuti tizindikire woonayo ndipo tili mwa woonayo mwa mwana wake yesu khristu iye ndiye mulungu woona ndi moyo wosatha so apa akutiuza ife nati no anthu ambiri akatenga quote imeneyi amaona apa ngati one true god ndi ndani ndi yesu khristu okay koma nditati tiwerenge bwinobwino mawuwa zimene akufotokoza tiona tiyeni tiawerenge bwinobwino mofasa ndikupereka maumboni ena onena kuti ndipo tidziwa kuti mwana wa mulungu afika natipasa ife chidziwiso kuti timzindikire woonayo mukuona pamenepo so yesu pamene abwera pa dziko lapansi akatipasa ife chidziwiso kuti timzindikire wotani woonayo ndipo tili mwa waon, mwa woonayo okay woonayo ndiye kuti mwa mwana wake yesu khristu iye ndiye mulungu woonayo ndi moyo osatha mwa njira ina yesu khristu anafuna kuti atizindikiritse ife wondani mulungu woonayo ndiye tili mwa woonayo chifukwa choti tili mwa ndani mwa mwana wake yesu khristu so vesi imeneyi ndithu ndiyomveka straightforward simafunikanso mwinanso ndiyankhe komano ndithu igwiritsidwa ntchito modabwisa tikaonanso 1 john 5 verse 20 uh, tikapanga translate niv kupita kuchichewa akunati no um, tidziwanso kuti mwana wa mulungu afika natipasa ife luntha kuti tizindikire woonayo ndipo ife tili mwa iye amene ali woona mwakukhala mwa mwana wake yesu khristu iye ndiye mulungu woona ndi moyo wosatha so ichi ndi chinthu chapaderadera chimene yohane amakamba za mulungu kuti no yesu khristu anafuna atizindikise ndani woonayo ndipo tikawerenganso mabuku a yohane yohane anangofotokoza nkhani yomweyo pamene amapereka pemphero la yesu khristu yohane 17 vesi ya 3 ya koma moyo wosatha ndi uwu kuti akadziwe inu mulungu woona yekha ndi yesu khristu amene munamtuma mwa njira ina tili mwa mulungu woona yekhayo amene ali atate kudzera mwa ndani mwa mwana wake so ichichi ndithu yohane anasimikiza ndipo anachilembanso m'mabuku ake kalata amene amalemba nthawi imeneyo ndifana tikuti ndi mulungu woona yekhayo alipo mmodzi kutanthauza kuti chani mwa 1 akorinto 8 verse 5 mpaka 7 akuti chani pakuti ngakhalenso iko yoti yonenedwa milungu kapena mmwamba kapena pa dziko lapansi monga iliko milungu yambiri ndi ambuye ambiri koma kwa ife kuli mulungu mmodzi atate amene ndi zinthu zonse zichokera kwa iye okay ndi ife kufikira kwa iye mwa njira ina akutiuza ife tino pali mulungu mmodzi woonayo chifukwa chani chifukwa tino zinthu zonse zichokera kwa ndani kwa iye ngakhale yesu khristu anachibadwa kuchokera mwa ndani mwa atateyo mukuona pamenepo so source kapena manthu wa zonse ndi ndani yesu khristu zonse zichokera mwa ndani pepani source kapena manthu wa zonse ndi ndani ndi atate so zinthu zonse zichokera kwa ndani kwa atate pachifukwa imeneyi pali mulungu mungati mmodzi tiyeni tipitize ndaonatino um, ndi ambuye mmodzi yesu khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye komatu chidziwitso ichi sichili mwa onse mwanjira ina tikamakamba za uthenga umenewu yesu khristu ati ndi ambuye angati mmodzi yesu khristu ndi ambuye mmodzi ati zinthu uh, zonse zili mwa iye mwanjira ina yesu khristu anabadwa kuchokera mwa atate ye yesu khristu ndi amene analenga china chilichonse zonse zikugwirika mwa ndani mwa khristu yesu koma tikaona mwene bwito tani yesu khristu anabadwa kuchokera mwa ndani mwa atate mwanjira ina manthu wa zonse source ndi ndani ndi atate nkuona kuti akutcha kuti ndi mulungu woona ndani yekhayo so pali mulungu woona yekhayo amene ali atate ndipo ali ndi mwana wake amene alinso ndi umulungu yesu khristu ali ndi umulungu ife tino ndi mwana wa ndani wa atate ndakuti tino ngakhale pali milungu yambiri kaya utatu wa mulungu eh? milungu yambirimbiri koma kwa ife pali mulungu mungati mmodzi amene ali ndani alipo ndi utatu mulungu mmodzi mwata uh, ndi atate amodzi ndipo ali ambuye angati amodzi amen so tiyeni tione pamene pa yohane 5:26 atino pakuti monga atate ali ndi moyo mwa iye yekha momwemonso anapasa mwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha so mulungu ali ndi moyo mwa iye yekha ali eternal self existent

moyo umene ali mwa yesu khristu ndi umene unali kuunika kwa ndani kwa anthu moyo umene utiwo umene unapatsidwa kwa iye utero kwa atate kuti ukhalinso moyo wa ndani wake so tikutha kuona kuti tino yesu khristu akutha kulenga zonse chifukwa ati ali ndi moyo wa mulungu mwa iye so ichi nchinthu chachikulu pachifukwa chimenechi tikuona kuti ndi mulungu mmodzi yekha amene ali atate ndiye tinso ndi mwana wake amene ali mwana wa ndani wa mulungu mm? so ichichi ndi chinsinsi chimene chichokera m'baibulo ngakhale 1 timoteyo chapter 6 verse 12 to 14 akuti yani limba nayo nkhondo yabwino yachikhulupiriro gwira moyo wosatha umene adakuyitanira ndipo unavomereza chivomerezo chabwino pamaso pa mboni zambiri ndikulamulira ndikulamulira pamaso pa mulungu wozipasa zinthu zonse moyo ndi khristu amene anachitira umboni chivomerezo chabwino kwa pontiyo pilate kuti asungire lamulo lopanda banga lopanda chilema kufikira maonekedwe a ambuye wathu yesu khristu apa akukamba za kubweranso kwa ndani kwa yesu khristu tendipitiriza kuti chani limene adzalionesa nyengo za iye yekha amene ali mwini mphamvu odala yekha ndiye mfumu ya mafumu ndiye mbuye a ambuye amene iye yekha ali nawo moyo wosatha okhala nkuunika kosakhozeka uh, kufikako amene munthu sanaone kapena sakhoza kumuona kwa iye kukhale ulemu ndi mphamvu yosatha amen mwanjira ina yesu khristu ati akamazabwera ati azatani yesu khristu akamazabwera akuti akufuna ndithu atiwonesere ndithu maonekedwe hmm? so pamene yesu khristu akubwera akamadzaza mu ulemerero ati adzationetsera iye amene ali mfumu ya mafumu mbuye wa ambuye amene yekha ali ndi chani ali ndi moyo Ze- tikaona amene papa pa chivumbulutso chapter 4 hmm? tikaona zimene zili pa chivumbulutso chapter 4 uh, zimatiululira kuti ameneyo ndiye ndani tikaona amene pakuti adzamuonetsera iye amene ali ndi moyo osatha okay okhala nkuunika kosakhoza kufikako amene munthu sanamuona kapena sakhoza kumuona tikaona pa yohane chapter 1 verse 18 amakamba kuti no palibe munthu anaonapo mulungu nthawi zonse koma mwana wa mulungu anamfotokozera iye yohane 1 verse 18 so apa akukamba za ndani za mulungu ndiponso chivumbulutso chikutisindikiza ife mfundo yomweyo kuti no yesu khristu pamene akubwera akuzaonesera ife mulungu tate tiye tione pamenepa ah, ngati zili zoona anthu ena amakamba kuti yesu khristu abwera kuzazionesera yekha ah, pa nkhani imeneyi pano tionata pamene yesu khristu abwera kuzachita chinthu china chivumbulutso chapter ah, 4 chivumbulutso chapter 4 verse 8 mpaka 11 akuti chani ndipo zamoyo zinayi chonse pachokha chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi ndipo zinadzala ndi maso pozinga ponseponse ndi mkatimo ndipo sizipuma usana ndi usiku kunena woyera woyera woyera ambuye mulungu wamphamvu yonse amene munali amene uh, amene anali amene ali ndi amene ali nkudza ndipo pamenepo zamoyozo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi uyamiko kwa iye wokhala pa mpando wachifumu ndi kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi hmm? 10 akulu makumi awiri mphambu anayi amagwa pansi pamaso pa iye wakukhala pa mpando wachifumu namulambira iye amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi ndipo aponya pansi akorona awo mpando wachifumu ndikunena muyenera inu ambuye wathu ndi mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse ndipo mwachifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa tikamakamba za mulungu mulungu analenga zonse kudzera mwa ndani mwa mwana wake ndipo iye atate ndi amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za chani za nthawi ndiye tikuona atate amene amene ali ndi moyo mwa iye yekha anapereka kwa mwana kuti akhalenso ndi chani moyo mwa iye yekha ndiye yesu khristu pamene akubwera akuzationetsa ife ndani atate wake amene ali amene ali immortal amene ali ndithu ndi moyo umenewo so yesu akuzationetsera ife atate ndipo timafuna tionetserenso na atumwi 105:11-12 patuno ndipo uwu ndiwo umboniwo kuti mulungu anatipasa ife moyo wosatha ndipo moyo umenewu uli mwa mwana wake iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo wosakhala ndi mwana wa mulungu alibe moyo mwanjira ina ifeyo kuti tikhale ndi moyo pamene tatayika tikupeza moyo umenewo kuzera mwa ndani mwa mwana yesu khristu yekha ndi amene angatipatse moyo umenewo ndiye tiyeni tione pamenepa 2:15 verse 3 akuti chani masiku ambiri tsono israeli anakhala wopanda mulungu woonayo ndi wopanda wansembe wakuphunzitsa ndi wopanda chilamulo tikamakamba za mulungu woonayo ndiye atate atate wathu mulungu tate wansembe ndi ndani yesu khristu so anthu ambiri sakumudziwa mulungu woonayo mwanjira ina samudziwanso kuti yesu khristu ndi yekhayo amene ali wansembe akukhulupirira kuti pali ansembe awiri ma intercessor awiri ayi ndi yesu khristu yekha basi okay wopanda chilamulo chilamulo ndikuti no uh, chilamulo ndi chimene chimaphunzitsa anthu kuti achite zolungama mwanjira ina chilamulo chikuyimira chiyero chimene chidzakabwera mtsogolo cha ndani cha yesu khristu mwanjira ina anthu ambiri pano pa khristu alibe kamvetsetsedwe ka mulungu woonayo alibe kamvetsetsedwe kuti yesu khristu ndi yekhayo ali wansembe alibe kamvetsetsedwe ndithu ka chiyero chimene chikubwera mwa ndani mwa yesu khristu tiyeni tione pa aheberi chapter 2 verse 17 akuti chani potero kudamuyenera kufanizidwa ndi abale mzonse kuti adzakhale mkulu wa ansembe wachifundo ndi wokhulupirika mu zinthu za kwa mulungu kuti apereke dipo la zoyipa la anthu pa tsiku la chitetezo pamakhala wansembe mmodzi yekha amene amakhala chipinda chopatulikitsitsa mumakhala awiri shekinah glory imene ikuimira atate wachiwiri wansembe amene ali yesu khristu pamakhalanso wachitatu ayi ndiye tikutha kuona kuti anthu ambiri ndi chinthu chimene chatani chatayika koma ife tili ndithu mwa woonayo ndipo tili mwa mwana wake uwu ndiye moyo wosatha mulungu akakhale nanu mupange subscribe ndikupanga like pa youtube mulungu akudalitseni amen